Páipéar an tráthnóna, Tragóid uafásach. Páipéar an tráthnóna, Páipéar. Tragóid sa chathair.
Mharaigh mé mo leanbh de bhrí gur cailín í. Fásann gach cailín suas ina bean. Ach tá m'iníon saor. Tá sí saor. Ní bheidh sí ina hóinsín bhog ghéilliúil ag aon fhear. Tá sí saor. Tá sí saor. Tá sí saor.
Páipéar an Tráthnóna, Tragóid Uafásach! Páipéar! Páipéar!
A uaisle. Iarraim é seo oraibh. Aon ní atá cloiste agaibh, nó aon ní atá léite agaibh i dtaobh na cúise seo, é a chur as bhur n-aigne. Éistigí leis an bhfianaise a thabharfar os bhur gcomhair, agus tugaigí bhur mbreith de réir na fianaise sin, agus de réir na fianaise sin amháin. An príosúnach a bheidh os bhur gcomhair, tá coir uafásach á cur ina leith. Tá dúnmharú á chur ina leith. Gníomh gránna danartha. Gníomh a iarrann díoltas ó Dhia agus ó dhaoine. Cailín óg í. Agus b'fhéidir go mbeadh trua ag cuid agaibh di dá réir. Ach má chruthaítear gur dhein sí an gníomh gránna danartha sin, Níl cead agaibh i láthair Dé ná i láthair daoine, níl cead agaibh ligean don trua cur isteach ar an daorbhreith a thabharfaidh sibh uirthi.
Máire Ní Chathasaigh, Glaoitear ar Mháire Ní Chathasaigh. Máire Ní Chathasaigh, Máire Ní Chathasaigh. A phríosúnaigh os comhair na cúirte, Cad a deir tú? Ciontach nó neamhchiontach? Ciontach nó neamhchiontach? Ciontach. Ciontach nó neamhchiontach?
Neamhchiontach.
Is dóigh leo seo go bhfaighidh siad eolas ar na cúrsaí go léir, ach tá nithe ann a bheidh ceilte orthu go brách, na nithe atá folaithe i mo chroíse, ainm áirithe, ainm nár luadh riamh, an oíche ba thús dó, oíche sin an rince sa teach scoile, an ceol, an t-amhrán a chan mé.
Gníomh 1, Radharc 2.
Bíodh amhrán againn. An gcanfaidh tú amhrán dúinn a Mháire? Anois beidh amhrán againn ó Mháire Ní Chathasaigh. Cén t-amhrán a chanfaidh tú, a Mháire?
Siúil a Ghrá. Go maith.
Canfaidh Máire Ní Chathasaigh Siúil a Ghrá.

Mo cheol tú a Mháire, bhí sin go hálainn ar fad. Anois, anois, anois, anois, anois a bhuachaillí agus a chailíní, cad a bheidh againn? Rince! Ionsaí na hInse má sea, ionsaí na hInse. Níl tú ag rince a Mháire? Gheobhaidh mé páirtí duit, a Phádraig, tar anseo! Seo Máire Ní Chathasaigh, agus a Mháire, seo Pádraig Mac Cárthaigh, an máistir scoile atá tar éis teacht chun na háite. Tá fhios agam.
Chonaic mé ag an Aifreann é ar maidin. Chonaic tú ag an sean-armóin mé. Mar sin a bhíonn an scéal ag an máistir scoile, nach ea, a Choilm? Ina theagascóir gan onóir i gcaitheamh na seachtaine, ina shéiplíneach gan ord ar maidin Dé Domhnaigh. agus ina mháistir rince gan tuarastal san oíche. Gabh mo leithscéal anois, caithfidh mé súil a choinneáil ar an rince. Tabhair aire mhaith di, a Phádraig. Tá sí ag dul sna mná rialta. Déanfaidh mé é sin. Chan tú an t-amhrán sin go hálainn. Go raibh maith agat. An bhfuil tú ag baint aoibhnis as an oíche? Ó, táim, tá sé go hálainn ar fad. Is annamh a thagaim ar rince ach toisc é seo a bheith sa teach scoile agus an sagart ina bhun, lig mo mháthair dom teacht. I d'aonar?
Ó ní hea, le mo dheartháir Liam. Féach ansin é le Beití de Búrca. Ólfaidh tú deoch? Tá sú oráiste againn agus sú líomóide agus eh, Sú oráiste.
Sú oráiste le do thoil.
An bhfuil sibh ag baint aoibhnis as an oíche? A Mháire Ní Chathasaigh, an rincfidh tú liom nó an gá dom cead a fháil ó do mháthair nó ó do dheartháir Liam? Ní gá. Ach caithfidh tú a bheith foighneach liom. Nílim go ró-mhaith chuige. Níl mórán taithí agam air.
Cailín deas óg agus gan taithí aici ar rince? Ní ligeann mo mháthair dom dul ar na rincí.
Ara, eagla atá uirthi roimh na mic tíre. Ní hea. Is amhlaidh, is amhlaidh, is dóigh léi go rachaidh mé sna mná rialta.
Agus cad is dóigh leat féin? Níl fhios agam. Ah bhuel, glacaimis misneach, níl fhios ag an duine beo cad tá roimhe. Tá siad ag fanacht linn. Tá an rince ag tosú a Liam, seo leat! Liam Ó Cathasaigh Liam Ó Cathasaigh. Tusa Liam Ó Cathasaigh. Is mé. Tusa deartháir an phríosúnaigh. Is mé.
Tusa an deartháir is sine aici. Is mé, ach ní ormsa is cóir aon phioc den mhilleán a chur. Bhí comhluadar de mo chuid féin agam an oíche sin. Ní fhéadfainn a bheith ag a sála sin i gcónaí. Ní mise a choimeádaí. Bhí sin mar leithscéal ag deartháir eile, tráth. Bhí comhluadar de do chuid féin agat, agus níl a fhios agat cén chaoi a ndeachaigh do dheirfiúr abhaile? Níl.
Bhí sí aosta a dóthain chun aire a thabhairt di féin, dar leat. Bhí sí tar éis an scoil a fhágáil agus. Bhí sí aosta a dóthain chun an bóthar gearr a chur di ón teach scoile go dtí an baile gan aon duine ag tabhairt aire di. Nach mar sin a bhí.
Sea. Agus ní raibh sé ródhéanach san oíche. Cad a chlog a bhí sé nuair a bhí deireadh leis an rince? An raibh uair an mheán oíche ann? Rince sa teach scoile, an ea? Bíonn deireadh le gach rince acu ar a haon déag, ar bhuille na huaire. Thug tú do dheirfiúr chuig an rince? Chuir mo mháthair d'fhiacha orm sin a dhéanamh. D'fhág tú ansin í, gan pháirtí, agus gan a fhios agat cén saghas comhluadar a bheadh aici? Ná bí ag iarraidh an milleán a chur ormsa. Níl a fhios agam cad a tharla an oíche sin agus ní theastaíonn uaim a fhios a bheith agam. A Liam! Nach bhfuil tú ag teacht, a Liam? Oíche mhaith anois! Slán! Caithfidh mé dul abhaile!
Gníomh 1, Radharc 3.
Suímís anseo ar an droichead. Féach solas na gealaí ag déanamh airgid geal leáite d'uisce na habhann. Oíche Bhealtaine. Bhfaigheann tú an chumhracht san aer. An sceach gheal agus an táthfhéithleann san fhál agus an t-airgead luachra sa mhóinéar. Féach mar tá na duilleoga ar bharr na gcrann go soilseach snasta. Tá gach aon duilleog acu ag glioscarnach mar a bheadh seod d'airgead geal faoi sholas na gealaí. Is aoibhinn liom do chuid cainte. Sea, ní mise a cheap an chaint sin, a chroí, ach fear níos fearr ná mé féin. File. File a bhí ann fadó. Agus dá mbeadh sé ann an uair sin, ní bheadh sé ann anois. Ach dá mbeadh sé ann anois, dhéanfadh sé dán molta don chailín beag. An bhfuil an scoil le feiceáil thíos ansin ann? Féach! Dhéanfadh sé dán de d'éadan geal leathan, do d'aghaidhín bheag mhómhar mar a bheadh aghaidh mná rialta ann. Agus dhéanfadh sé dán den mheangadh beag faiteach ar do bhéilín agus den iontas atá folaithe i do dhá shúil. Oíche Bhealtaine, a Mháire, oíche álainn Bhealtaine. Oíche mar seo, a Mháire, cuireann sé maoithneachas orm. Maoithneachas agus beagán cumha. Nach ait mar a imríonn an saol an cluiche ar dhuine? Dá bhféadfaimís breith ar an saol idir an dá lámh agus é a mhúnlú chun ár sástachta. Tá tusa ag cuimhneamh ar dhul sna mná rialta? Sin é a deir mo mháthair.
Bhí mise ag dul le sagartóireacht tráth. Bhí mé in ord rialta ach cuireadh as an gcoláiste mé. Is amhlaidh a tháinig an t-ab orm agus toitín á chaitheamh agam ar chúl an fháil sa ghairdín. Chuir sé chun siúil mé. Agus gan aon ní déanta agat ach toitín a chaitheamh?
Ara bhí an ceart aige. Fear ciallmhar a bhí ann. Thuig sé go maith nárbh í an tsagartóireacht an ghairm a bhí ceaptha ag Dia dom. Rinne sé an rud ceart. Bhí oiliúint mhúinteora faighte agam san Ord. Fuair mé post gan aon dua. Phós mé go luath ina dhiaidh sin. Tá tú pósta? Bhuel, sea.
Sin é an rud a dhéanann mo leithéidse i gcónaí. Ní túisce taobh amuigh den choláiste iad ná iad ag sodar chun na haltóra le cailín óg. Phós mé Nóra ráithe tar éis dom an choláiste a fhágáil. Bhí mise trí bliana is fiche, bhí sise os a chionn sin go maith. Cailín álainn a bhí inti. Bhí rud éigin neamhshaolta ag baint léi, dar liom. Cosúil leatsa, a Mháire.
Cá bhfuil sí anocht? Cén fáth nach bhfuil sí ag rince? Níor fhéad sí teacht. Ní féidir léi rince. Is beag dá fhios a bhí agam. Is amhlaidh a bhí síol an ghalair á ghiniúint an uair sin féin inti. An galar a chloígh go luath í, galar gan leigheas é, a Mháire. Níor fhéad sí riamh a bheith ina bean chéile cheart dom. Ach tá tusa ró-óg chun na cúrsaí sin a thuiscint. Ró-óg agus ró-neamhurchóideach. Agus an dá shúil mhóra sin agat ag stánadh orm. Tá réalta ar lasadh i ngach súil acu. Ní chun tú a iamh i gclochar a cuireadh ar an saol thú, a Mháire. Ach cá fearr a bheith ag caint air? Is maith uait éisteacht le scéal mo bheatha, á ríomh agam oíche gealaí i ndiaidh rince. Caithfidh mé dul abhaile. Beidh imní ar mo mháthair. Fanfaidh sí ina dúiseacht go dtí go bhfillfidh mé. Oíche mhaith agat, a Phádraig. Agus go raibh maith agat. Oíche mhaith agat. Ná hinis gach aon ní do do mháthair.
Gníomh a haon, radharc a ceathair.
Tusa bean Uí Chathasaigh? Is mé. Ach ní ormsa is cóir aon phioc den mhilleán a chur. Thóg mise go creidiúnach agus go Críostúil í. Ba é toil Dé m'fhear céile a thógáil uaim. Saolaíodh an duine deireanach de mo chlann ráithe tar éis do m'fhear céile a fháil bháis. Fágadh mise i mo sclábhaí agus gan duine ann a thógfadh lámh chun cabhrú liom. Mo cheann agus mo dhroim crom ó mhaidin go hoíche ag obair agus ag luain dóibh. Agus cad tá agam dá bharr i ndeireadh na dála? Mé náirithe os comhair na gcomharsan, iad ag síneadh a méara fúm agus ag magadh fúm má théim ar aonach nó ar mhargadh nó fiú chun an Aifrinn Dé Domhnaigh. Tuairim na gcomharsan is mó atá ag déanamh buartha duit. Ní mór dom mo shaol a chaitheamh ina measc. Fiafraím díot, ar thaispeáin tú grá máthar nó carthanacht Chríostaí do d'iníon nuair a bhí sí i dtrioblóid? Í féin a tharraing an trioblóid uirthi féin. An fíor gur dhein tú iarracht ar dheireadh a chur leis an naíon a bhí fós gan bhreith? Ní aon pheaca deireadh a chur le rud neamhghlan, rud a bhí mallaithe ag Dia agus ag duine. Chuir mé ar an gcailín sin an oiliúint is cóir a chur ar chailín Críostaí. Bhí sí le dul sna mná rialta. Ach ina ionad sin, is amhlaidh a bhíodh sí ag éalú amach san oíche i dteannta duine nár inis sí a ainm ná a shloinne riamh dúinn. Gníomh a haon, radharc a cúig.
Tá sé deich a chlog.
Táim tagtha, faoi mar a gheall mé duit. Tá tú déanach. Bhí orm fanacht go dtí go ndeachaigh Mam a chodladh. An bhfaca éinne thú ag teacht isteach? Tháinig mé an cúlbhealach mar a dúirt tú liom. Mairg a bheadh ina mháistir scoile. Ba mhaith liom a fhógairt don saol gur mise do leannán agus gur tusa mo ghrá, ach mo léir. Dá mbeadh fhios ag an sagart thú a bheith ag teacht anseo chugam san oíche, ba ghairid an mhoill air bata agus bóthar a thabhairt dom, agus gur róchuma leis cad ba chor dom féin ná don té atá ina cleithiúnaí agam. Conas tá sí?
Tá sí mar a bhíonn sí i gcónaí. Ó, is minic mé ag cuimhneamh go bhfuil éagóir á dhéanamh againn uirthi. Á, ná bí ag ceapadh sin, a Mháire. Níl aon ní againn á thógáil uaithi ach an rud ná fuil ag teastáil uaithi. Mura mbeadh tusa ní fhéadfainn é a sheasamh. Bheadh orm imeacht uaithe ar fad. Tusa a thug an neart dom le cur suas léi féin agus lena cuid cnáimhseála. An bhean bhocht. Agus an fear bocht. Agus an fear bocht.
Is olc mar a d'imir an saol an cleas orm. Mura mbeadh tusa, rachainn as mo mheabhair! Tugann tú neart dom agus foighne agus dóchas i nDia agus i nduine.
Pádraic bocht. Deir an dochtúir go mairfidh sí go ceann na mblianta eile.
Blianta fada eile. Aye.
Blianta den phurgadóireacht dom féin agus dise. Ó, mura mbeadh tusa, a Mháire, mura mbeadh tusa. Gabhaim buíochas le Dia gach maidin tusa a bheith agam. Abair arís é, a Mháire. Abair go bhfuil grá agat dom. Tá grá agam duit, a Phádraic, agus beidh go deo. Ah, dá mbeadh fhios ag an saol é. Déarfaí gur rud gránna, gur rud peacúil é seo eadrainn. Ná creid é sin, a Mháire, ná creid go deo é. Rud álainn, rud beannaithe é. Ach caithfidh sé a bheith ina rún eadrainn. Ná habair focal le héinne. Focal ní shleamhnóidh thar mo bhéal. Ná luaigh m'ainm le aon duine. Dá mbainfí an croí as mo lár istigh agus é a bhrú ina mhionphíosaí, ní dhéarfainn focal. Ná scríobh chugam ach oiread. Ní bheadh fhios agat cé gheobhadh an litir. Ní scríobhfaidh mé.
Cad nach dtabharfainn ar neart a bheith agam é a fhógairt don saol. Dá mbeinn saor, a Mháire, dá mbeinn saor chun tú a phósadh. Caithfimid gan cuimhneamh air sin. Is gránna agus is suarach an cuimhneamh againn é. Is peaca é. Ná tráchtar liom ar pheaca. Féach, a Mháire. Bainfidh mé an fáinne seo de mo mhéir agus cuirfidh mé ar do mhéirse é. Leis an bhfáinne seo déanaim tú a phósadh. Anois táimid pósta. Is tú mo bhean feasta. Is tú mo bhean chéile.
Gníomh 1, Radharc 6. Beannaigh mé, a Athair, mar do pheacaíos, trí mo choir féin, trí mo choir féin, trí mo mhórchoir féin. Táim ciontach, a Athair.
Caithfidh tú scaradh leis an té is ábhar peaca duit. Caithfidh tú scaradh leis, glan amach, gan labhairt leis go deo arís. Ní féidir. Cuimhnigh ar an bhfocal a dúirt ár Slánaitheoir, Má pheacaíonn do lámh dheas, bain díot anuas í. Is fearr a bheith gan lámh ná peaca a dhéanamh. Ní féidir, a Athair, ní féidir. Mura ngeallann tú dom go sollúnta i láthair Dé go scarfaidh tú leis, ní féidir absalóid a thabhairt duit.
Gníomh a hAon, Radharc a Seacht. A Mhaighdean Rógheanmnaí. Guigh orainn.
A Mhaighdean gan truailliú. Guigh orainn. A Mhaighdean a gineadh gan pheaca. Guigh orainn. A Mháire, Cá bhfuil tú ag dul? Cad tá uirthi sin? A Mháire! A Mháire! Ó, ní féidir an liodán a chríochnú anois. Ó! Críochnaíodh gach aon duine a phaidreacha fhéin, in ainm an Athar agus an Mhic agus an Sprid Naomh, Amen. Liam, cá rachaidh tusa?
Amach. Amach?
Cén áit? Amach.
Go teach na mBúrcach. Go teach na mBúrcach? Nach ann a bhí tú aréir? Cén díobháil é sin? Cén díobháil é sin? An gá duit dul ann gach aon oíche sa tseachtain? Táim tar éis ceist a chur ort. An gá duit dul ann gach aon oíche sa tseachtain? Ní gá, is dócha. Ní gá, is dócha. Cad is cúis leis an aguisín, is gá nó ní gá? Ní gá. Ní gá.
Agus murar gá, cén fáth a bhfuil tú ag dul ann? Beidh comhluadar ann.
Beidh comhluadar ann? Comhluadar Sheáinín de Búrca agus a chlann iníon? An é sin an comhluadar atá uait? Comhluadar Bheití de Búrca? Níl aon tóir agam ar Bheití de Búrca. Níl aon tóir agat ar Bheití de Búrca? Is maith liom an méid sin a chlos. Droch-chríoch a bhíonn ar na cúrsaí sin, a mhic, agus ar an dream a chleachtann iad. Ba é toil Dé mé a fhágáil i mo bhaintreach agus cúram clainne orm. Caithfidh mé a bheith mar athair agus mar mháthair ort in éineacht. Agus ní bheidh sé le cur i mo leith ag Dia ná ag duine go ndearna mé faillí i mo dhualgas daoibh. Is mó sin íobairt atá déanta agam ar bhur son, chun tabhairt suas agus múineadh a chur oraibh mar is ceart. Ach is gearr anois go mbeidh toradh ghach íobartha le fáil agam, Seán ina shagart, Máire sna mná rialta, agus tusa a mhic i mbun na feirme, tú mar thaca agus mar shólás dom nuair a thiocfaidh an aois orm. Anois, caithfidh mé an cailín sin a fháil agus cúpla focal a rá léi.
An rachaidh tú amach?
Nuair a bheidh sí imithe a chodladh. Amach an fhuinneog a rachaidh tú. Cad eile? Osclóidh mise an doras duit nuair a thiocfaidh tú ar ais. Beidh tú i do chnap codlata agus tú ag srannadh nuair a thiocfaidh mise ar ais.
An bhfuil tóir agat ar Bheití de Búrca, dáiríre?
Cén mhaith dom tóir a bheith agam ar Bheití de Búrca ná ar aon chailín eile agus mé faoi smacht mo mháthar mar atáim? Níl aon réasún le Mam.
Níl uaithi ach go léifí ar fhógra a báis, 'A leithéid seo de lá, a leithéid seo de bhliain, cailleadh Mairéad Bean Uí Chathasaigh. Ise ba mháthair do Sheán Ó Cathasaigh, sagart paróiste Bhaile i bhFad Síos, agus don Mháthair Columbán le Muire, misiúnaí san Afraic. Níl Máire amuigh.
N'fheadar cá bhfuil sí. Féachfaidh mé ina seomra. Níl a fhios agam i do thaobhsa, Ach ní dóigh liom, ar chuma éigin, go rachaidh Máire sna mná rialta.
Tá Mam ró-dhian uirthi? Tá sí dian orainn go léir ach is déine í ar Mháire ná ar an mbeirt againne. Ní ligeann sí in áit ar bith í. Tá Máire athraithe le déanaí. Ní ghlacann sí Comaoineach Naofa maidin Dé Domhnaigh mar a dhéanadh. Agus chuala mé cúpla uair í ag dul amach tríd an bhfuinneog san oíche, mar a dhéanaim féin.
Is minic a bhíonn sí breoite. Bhí sí ag cur amach ar maidin. Bhagair sí orm gan aon ní a rá le Mam. Cén ní a bhagair sí ort gan a insint dom? Á, ní haon ní.
Inis an fhírinne dom, a mhic. Cén ní a bhagair sí ort gan a insint dom? Ní haon ní é, ach go raibh sí breoite. Go mbíonn sí breoite go minic. Go mbíonn sí breoite go minic. Bhuel, ar maidin ar aon nós. Agus ní ghlacann sí Comaoineach Naofa mar a dhéanadh. A mhaighdean!
A Mháire, cá raibh tusa?
Amuigh. Amuigh?
Cá háit amuigh? Áit ar bith. Áit ar bith. Agus cé a bhí in éineacht leat? Ní raibh aon duine in éineacht liom. Ní raibh aon duine ag an ionad coinne romham. Cad é seo mar gheall ar ionad coinne? Ó tá an teach seo ag dul ó smacht. Ach ní rachaidh sibh ó smacht mo láimhse. Tá mé ag dul go dtí mo sheomra chun mo phaidreacha a chríochnú agus chun a iarraidh ar Dhia na Glóire mé a neartú chun an t-ualach trom seo a leag sé orm a iompar, mé mar mháthair agus mar athair oraibh in éineacht. A Sheáin, is tusa an t-aon duine amháin a bhfuil muinín agam as. Múch na soilse nuair a bheidh do chuid oibre críochnaithe agat. Tá an oíche loite agat orm.
Seán Ó Cathasaigh. Is tusa Seán Ó Cathasaigh. Is mé. Tusa an deartháir is óige ag an gcailín seo. Is mé.
tusa a sceith uirthi. Cén leigheas a bhí agam air sin? Lean Mam do mo cheistiú riamh is choíche go dtí go raibh orm an fhírinne a insint di. Ar aon nós, gheobhadh sí amach luath nó mall é. Ní róstuama ná róthuisceanach an tslí inar inis tú an scéal cráite sin do do mháthair. Dúirt mé leat, bhí Mam do mo cheistiú riamh is choíche! Dúirt tú le do mháthair, nach raibh do dheirfiúr ag dul chun faoistine a thuilleadh agus nach raibh sí ag glacadh Comaoineach Naofa. Dúirt.
Agus dúirt tú le do mháthair go mbíodh do dheirfiúr breoite go minic?
Dúirt. Ar thuig tú féin cad a bhí cearr léi?
Níor thuig mé i dtosach, go dtí gur thug Mam fúithi agus. Agus ansin thuig mé. Bhí tusa ag dul ag sagartóireacht? Bhí,
an uair sin. An ndearna tú aon iarracht ar ghrá Dé nó ar charthanacht Chríostaí a thaispeáint do do dheirfiúr? Cad a d'fhéadfainn a dhéanamh?
Bhí mé idir dhá thine acu. Sceith tú ar do dheirfiúr? Agus an ndearna tú aon iarracht ansin í a chosaint ar do mháthair? Cad a d'fhéadfainn a dhéanamh? Bhí an ceart ar fad aici. Tharraing sí siúd náire orainn. Tharraing sí náire shaolta orainn i láthair na gcomharsan. Loit sí an saol orainn. Thiontaigh sí. Thiontaigh sí in aghaidh Dé. Ba chóir a bheith dian uirthi. Bhí an ceart ag Mam. Bhí an ceart ar fad aici.
Seo. Ól é seo. Cén rud é?
Deoch leighis.
Deoch láidir. Socróidh sé sin thú a chailín agus mura socróidh, gheobhaidh tú stancán eile de amárach agus gach aon lá eile go dtí go ndéanfaidh sé beart duit. Nach caoch a bhí mé. A fhios ag gach aon duine sa pharóiste ach agam féin amháin. Cé hé féin? Ó, pé hé féin, caithfidh sé thú a phósadh. Cé hé féin? Inis dom cé hé an fear. Fiafraím díot cé hé féin. Á! Tá tú ceanndána chomh maith le bheith mígheanmnaí. Cé hé féin? Nach dtuigeann tú go gcaithfidh sé tú a phósadh? Mura bpósann sé tú beimid náirithe os comhair an pharóiste. Ní fhéadfaidh Seán a bheith ina shagart. Ní ligfear isteach i Má Nuad é. Inseoidh an sagart paróiste an scéal don easpag agus ní cheadófar do Sheán dul le sagartóireacht. Cé hé féin? Caithfidh sé thú a phósadh. Féadfaidh sibh imeacht go Sasana in áit nach mbeidh aithne ag aon duine oraibh. Ní bheidh a fhios ag aon duine cathain a shaolófar an. Ó, mallacht ar an té a tharraing an náire seo anuas orainn, agus mallacht Dé anuas ortsa, a striapach!
A Phádhraic, ní raibh tú romham anocht mar a gheall tú. Ní mórán a bheidh agam choíche díot, a Phádhraic, ach an méid atá, ní scarfaidh mé leis go deo. Bhí an teach scoile dubh dorcha, ach bhí an ghealach ag soilsiú ar uisce na habhann faoi mar a bhí an oíche sin, Oíche Bhealtaine. Rinne tú do chuid féin díom an oíche sin, a Pháraic. Is leatsa ó shin mé, idir anam agus chorp. Ní luafaidh mé d'ainm ná ní scríobhfaidh mé chugat. An ród atá romham, caithfidh mé aghaidh a thabhairt air im aonar.

Gníomh 1, radharc 8.
Bean Uí Chinsealaigh, Bean Uí Chinsealaigh.
Tusa Bean Uí Chinsealaigh? Is mé, ach cad chuige é seo? Chuir tú fógra ar an nuachtán á chur in iúl go raibh cailín aimsire ag teastáil uait. Ní cailín aimsire a dúirt mé ach cúntóir tís. Ní mian le haon duine acu cailín aimsire a thabhairt orthu feasta. Tháinig cailín ag cur isteach ar an bpost. Tháinig.
D'fhan sí sa teach agat go ceann ráithe. D'fhan. Ansin thug tú rud éigin faoi deara. Thug. Thug tú faoi deara go raibh sí ag iompar clainne. Deir tú chomh tútach sin é.
Thug tú faoi deara go raibh sí trom. Thug.
Agus fuair tú dídean di i dteach tearmainn.
Fuair.
Go raibh maith agat. Cé mhéad duine clainne atá ort?
Cúigear. Ar luaigh tú ar an bhfógra go raibh cúigear clainne ort? An dóigh leat gur óinseach mé? Dá luafainn ní thiocfadh cailín ar bith chugam. Cé mhéad cailín a tháinig chugat ag freagairt an fhógra sin ar an nuachtán agat? Aon chailín amháin. Níor tháinig chugat ach an t-aon chailín amháin. An cailín sin atá anois á triail os comhair na cúirte. Níor tháinig.
An raibh teastas nó litreacha molta aici? Ní raibh.
Ní raibh teastas ná litreacha molta aici. Mar sin féin, rinne tú í a fhostú láithreach? Ní furasta cailíní a fháil na laethanta seo. Tá siad go léir ag dul go Sasana. Is déirc leis an mbean tí cailín de shórt ar bith a fháil. Tá cóip agam anseo den bhfógra a bhí agat ar an nuachtán. Cúntóir tís ag teastáil. Teach nua-aimsire? Cead scor go minic, ceithre phunt sa tseachtain. Fógra mealltach go maith.
Cén tuarastal a thug tú di?
Dúirt mé léi go dtabharfainn ardú di dá mbeadh sí sásúil. Agus an raibh sí sásúil? Ní raibh aon locht uirthi. Raibh sí glan, macánta, dícheallach? Bhí. An raibh sí ciúin dá iompar? Bhí.
An raibh na páistí ceanúil uirthi? B'fhéidir go raibh. Ar chuir siad in iúl riamh go raibh cion acu uirthi? B'fhéidir gur chuir.
Ní raibh aon locht agat uirthi féin ná ar a cuid oibre? Ní raibh. Agus cén tuarastal a bhí agat á thabhairt di? Dúirt mé léi go dtabharfainn ardú di i gceann tamaill dá mbeadh sí sásúil. Freagair an cheist. Cén tuarastal a bhí agat á thabhairt di? Dhá phunt is deich scilling sa tseachtain. Dhá phunt is deich scilling sa tseachtain. Cé gur thairg tú ceithre phunt san fhógra a bhí agat ar an nuachtán.
Thabharfainn an méid sin do chailín a bheadh traenáilte, oilte, do chailín a mbeadh teastas ar fónamh aici. Ach ní raibh litir ná teastas ag an gcailín sin. Cá raibh fhios dom nár coirpeach í? Ní raibh fhios agat ná gur coirpeach í. Mar sin féin, rinne tú í a fhostú. Is deacair cabhair a fháil le haghaidh na cistine, go mór mór má bhíonn leanaí óga sa teach. Ní féidir le duine bheith mionchúiseach na laethanta seo. Bhí sí ag obair duit go dúthrachtach dícheallach ar feadh ráithe, agus ansan thug tú an bóthar di?
Cén leigheas a bhí agam air? Tá clann iníon agam. Ní fhéadfainn iad a fhágáil i mbaol caidrimh lena leithéid. Cad a déarfadh na comharsana? Cad a déarfadh na cailíní eile ar scoil? Cad a déarfadh na mná rialta? Dúirt tú ar ball beag nach raibh a fhios agat agus tú á fostú ná gur coirpeach í. Ba chuma leat. Ba chuma leat caidreamh a bheith ag do chlann iníon le coirpeach. Ach chomh luath agus a fuair tú amach í a bheith ag iompar clainne, thug tú an bóthar di. Tá mo chuid cainte á casadh agat.
Níl aon cheist eile agam le cur ar an bhfinné. An fíor gur thug tú an bóthar di chomh luath agus a fuair tú amach í a bheith ag iompar clainne? Ó thug mé fógra seachtaine di. Ach labhair mé le duine de mo chairde mar gheall uirthi. Agus fuair do chara áit di sa teach tearmainn?
Fuair. Go raibh maith agat.
Gníomh 1, Radharc 9.
Oscail an doras, a Mháire. An bhfuil Bean Uí Chinsealaigh istigh?
Tá bean uasal ag an doras, a bhean uasal. Seol isteach í. Is áthas liom tú a fheiceáil, a Áine. Táim buartha, an-bhuartha. Cén bhuairt atá ort? Ní hamhlaidh atá aon duine de na páistí breoite? Ó, tá na páistí go seabhrach, buíochas le Dia. Ach bí i do shuí. Ólfaidh tú tae. Táim buartha faoi Mháire, faoin gcailín aimsire atá agam. An cailín deas sin a d'oscail an doras dom.
Ar thug tú aon ní faoi deara? Níor thug. Bhuel, tá rud éigin le tabhairt faoi deara. Caithfidh mé an bóthar a thabhairt di. Ní féidir í a choinneáil sa teach. M'fhear céile agus na páistí, níl 'fhios ag m'fhear céile fós é, tá ardmheas aige uirthi. Agus tá na páistí an-cheanúil uirthi. Ach ní dhéanfadh sé an gnó í a choinneáil sa teach a thuilleadh. Agus ní mian liom í a chaitheamh amach ar thaobh an bhóthair. An bhfuil cairde aici? Ní dóigh linn go bhfuil. Ní fhaigheann sí litreacha, ní ghlaonn aon duine uirthi ar an bhfón, ní théann sí amach puinn ach amháin ag siúl leis na páistí. Ní foláir nó tá saol uaigneach go maith aici. Ó, is tubaisteach an scéal é. Tá sí an-mhaith leis na páistí. Beidh brón orthu nuair a imeoidh sí. Caithfidh tú í a chur chun siúil? Níl aon dul as agam. Ba mhaith liom í a imeacht sula dtarraingeodh sí náire orainn. Nach bhféadfása tearmann a fháil di in áit éigin? Beidh agallamh agam léi ar aon nós, féachaint cad is féidir a dhéanamh. Glaofaidh mé uirthi. A Mháire! Sea? Is í seo Iníon Ní Bhreasail. Oibrí sóisialta í. Ba mhian léi comhrá a bheith aici leat. Beidh mé sa seomra bídh nuair a bheidh deireadh ráite agaibh.
Suigh, a Mháire. Níl d'ainm agam ort ach Máire. Cad is sloinne duit? Ó, Ní Bhriain. Máire Ní Bhriain is ainm agus is sloinne dom. Cad as duit, a Mháire? Cad é sin duitse? Níl uaim ach eolas dos na cuntais. Ach is cuma. An bhfuil do mháthair ina beatha? Cén fáth a bhfuil tú do mo cheistiú mar seo?
Mar gur mian liom cabhrú leat. Ní fada uait an uair a bheidh gá agat le cabhair. Nach mar sin atá an scéal? Oibrí sóisialta mé. 'Sé gnó a bhíonn agam ná ag plé le cailíní bochta de do leithéidse. An amhlaidh a chuir bean an tí fios ort?
Tuigeann tú féin, a Mháire, nach bhféadfadh sí thú a choinneáil a thuilleadh sa teach seo.
Imeoidh mé láithreach. Cá rachaidh tú? An bhfuil cairde agat sa chathair seo? Féach, a Mháire, nach rachfá abhaile chun do mhuintire? B'fhearr liom mé féin a bhá san abhainn.
An bhfuil a fhios ag do mhuintir conas atá an scéal agat? Ó, tuigim. Is amhlaidh gur éalaigh tú ón mbaile. An bhfuil a fhios ag do mhuintir cá bhfuil tú? B'fhéidir go bhfuil siad buartha mar gheall ort agus gan a fhios acu cá bhfuil tú. Is róchuma le cuid acu. Ná habair é sin. Déarfainn go bhfuil do mháthair buartha mar gheall ort. Is beag aithne atá agat ar mo mháthair.
Ní rachaidh tú abhaile. Mar sin, caithfidh mé áit a fháil duit go dtí, bhuel, go dtí go mbeidh do thrioblóid curtha díot agat. An rachfá isteach i dteach tearmainn? Cén saghas áit é sin?
Teach é ina dtugtar tearmann do chailíní mar tú féin. Tugtar lóistín agus bia dóibh agus aire dochtúra agus banaltracht nuair a thagann an t-am chuige. Labhróidh mé leis an mátrún láithreach agus féadfaidh tú dul isteach ann go luath. Beidh na cailíní eile mar chomhluadar agat agus tabharfar beagán oibre duit le déanamh, rud a choinneoidh gnóthach thú ionas nach mbeidh tú ag machnamh an iomad ort féin. Agus ansin, ar ball, gheofar post duit agus féadfaidh tú tosú as an nua ar fad. Beidh mar a bheadh saol nua á oscailt amach romhat. Ní gá duit féachaint siar go deo ach dearúd a dhéanamh ar na cúrsaí truamhéalacha seo.
Áine Ní Bhreasail Áine Ní Bhreasail. A Iníon Ní Bhreasail, de bharr an agallaimh sin fuair tú d'áit don chailín i dTeach Tearmainn. Fuair.
Rinne mé tathaint uirthi dul abhaile chun a muintire féin agus nuair nach rachadh sí, fuair mé áit di sa teach tearmainn. Níor thug sí aon eolas duit i dtaobh a muintire? Focal ní inseodh sí dom mar gheall orthu, ní inseodh sí dom fiú amháin cén contae arbh as di. Ionas nach raibh le déanamh agat ach an rud a rinne tú, áit a fháil di sa teach tearmainn. Rinne mé mo dhícheall di, ach bhí sí stuacach ceanndána. An ndeachaigh tú chun an árais á feiceáil ina dhiaidh sin?
Chuaigh, ach bhí sí stuacach ceanndána i gcónaí. An ndearna tú caint leis an mátrún mar gheall uirthi? Rinne, go minic.
Cén tuairisc a thug an mátrún mar gheall uirthi? Dúirt sí go raibh sí ciúin dea-iompair, ach í a bheith dúr neamhchainteach inti féin. Ar cheap tú ag an am go raibh an rud ceart á dhéanamh agat nuair a chuir tú an cailín sin isteach sa teach tearmainn? Bhí mé lándeimhnitheach de. Ní fhéadfainn í a chur in áit níos fearr. Agus níor tháinig tú ar mhalairt aigne ó shin? Cén fáth a dtiocfainn?
Is dóigh leat fós nach bhféadfadh sí a bheith in áit níos fearr? Táim lándeimhnitheach de. Níl aon cheist eile agam le cur ar an bhfinné.
Gníomh 1, Radharc 10. Ach tá sé te. Tá sé chomh te le hIfreann. Ugh, an áit a bhfuil ár dtriall, de réir an tseanmóirí a bhí againn an tseachtain seo caite. An teas! Cad nach dtabharfainn ar bhuidéal de rud éigin fónta! Féach drawers an mhinistéara! Tá poll ann! Ba chóir sin a dheisiú sula gcuirfí amach é. Deisíodh a bhean dó é. Tá bean aige, rud nach bhfuil ag an sagart paróiste, an fear bocht. Tá fear ag teacht.
Fear!
Ó, níl ann ach Seáinín an Mhótair. Cé a dúirt go raibh fear ag teacht? Tá bríste air, nach bhfuil? Tá, is deacair a rá na laethanta seo cé air a mbíonn bríste agus cé air nach mbíonn. Sé do bheatha chugainn a Sheáinín, a lao liom. An bhfuil aon scéal nua agat a Sheáinín? Ar tharla aon ní suaitheantasach sa chathair? Bás.
Nó bascadh.
Nó timpiste. Pósadh.
Nó baiste.
Nó socraid.
Scéal ar bith a thógfadh ár gcroí. Eachtraigh dúinn a Sheáinín. Níl aon scéal agam. Ach go bhfuil deifir orm, agus ní scéal nua é sin ach seanscéal. Á, bíodh trua agat dúinn. Bíodh croí agat, fan farainn go fóill. Ní fheicimid gnúis fir ó cheann ceann na seachtaine. Ach do ghnúisín sheargtha fhéin. Is cuma nó clochar banrialta sinn. Sibhse na mná rialta nár bheannaigh Dia ná duine. Á, ná bí dian orainn. Bíodh croí agat.
A Sheáinín.
Cé hí seo?
Máire Ní Bhriain. Ná bac léi.
Cailín deas tusa, cailín deas óg, nóinín i measc na neontóg. Ó, mo ghraidhin thú a Mháire Ní Bhriain, tá Seáinín an Mhótair cloíte agat. Mholfainn duit a Mháire Ní Bhriain tú fhéin a sheachaint orthu seo. Ní hé do leas a dhéanfaidh siad.
Ná tabhair drochainm orainn i láthair an chailín tuaithe. Tugaigí na beartáin sin dom agus ligigí dom bheith ag imeacht. A dhera tóg bog é. Lá dár saol é. Cén deabhadh atá ort? Má fhanaim thar chúig nóimeat anseo ní bheidh an mátrún buíoch díom. Dhera bíodh an diabhal aici. Fan farainn go fóill a Sheáinín a lao. Bog díom. Nach minic a dúirt mé leat go bhfuil bean agus clann agam sa bhaile. Mo ghraidhin!
bean Sheáinín. Ligtear as seo mé.
Ní haon áit é seo d'fhear Críostaí. Ná do bhráthair Críostaí. An bhfuil tú ag cuimhneamh ar dhul sna bráithre, a Sheáinín? Conas a rachadh sé sna bráithre agus bean agus clann aige sa bhaile? Mairg nach mbeadh bean agus clann ar leac an tinteáin aige. Tugtar na bearta ansin dom in ainm Dé. Ara seo dhuit iad, a Sheáinín. Níor mhaith linn an mátrún a bheith anuas orainn. Lá maith agat, a Sheáinín. Lá maith agat. Go n-éirí an t-ádh leat. Slán! Bhuel, bhuel, féach an seadagáinín sin, nach bhfuil ann ach an ceathrú cuid d'fhear, agus nach mór an tógáil croí a thug tamall dá chomhluadar dúinn. Tá tusa ana chiúin. Níl aon ní le rá agam. Sin é an uair is mó is ceart caint a dhéanamh. Nuair a bhíonn an croí lán, níl aon ghá le caint chun an tocht a chur díot. Ní hé an croí atá lán ag an gcuid is mó againn. I gceann cúpla lá eile, beidh droim láimhe á thabhairt agam don áit seo. Cá rachaidh tú? Tá altramaí faighte agam, agus cead mo chos agam dá réir. Cad is altramaí ann? Cad is altramaí ann? Nach glas an breac tú? Sé an t-altramaí a an duine is tábhachtaí san áit seo. Altramaí is ea lánúin phósta, lánúin chreidiúnach atá pósta go dlúth agus go dleathach, lánúin nach bhfuil clann dá gcuid féin acu agus atá toilteanach páiste mná eile a thógáil i leith is gurb é a ngin féin é. Sin é a fhad ar a ghiorracht duit, a óinsín tuaithe. Mo ghraidhin iad, Cé hiad na haltramaithe atá faighte agatsa a Mhailí? Éist leis an óinsín tuaithe. Ceann de rialacha na haltramachta gan aon aithne a bheith ag na haltramaithe ar an máthair ná aici orthu. Níl a fhios agat cé hiad féin?
Níl. Agus gan freagra gairid a thabhairt ort, a chailín, is róchuma liom.
Ní bheidh fhios agat cé dóibh a dtabharfar do leanbh. Ní bheidh.
Ná ní bheidh fhios agat conas a iompóidh sé amach. Ní bheidh. Ní bheidh fhios agat cé acu beo ná marbh é. B'fhéidir go gcasfaí ort sa tsráid é amach anseo agus gan fhios agat. Gurb é a bheadh ann. Cén díobháil ach leanbh chomh gleoite leis. Éist do bhéal a óinsín. Níl aon eolas ar na cúrsaí seo agat. Mura bhfuil is gearr go mbeidh. Ar thairg an t-oibrí sóisialta, ar thairg sí obair duit? Thairg ambriatharsa.
Cén obair í? Post mar chúntóir tís i dteach mná dá lucht aitheantais. Cad a dúirt tú léi?
Ara dúirt mé léi go raibh mé buíoch di. ach gurb eol dom slite is boige chun airgead a thuilleamh ná bheith ag sclábhaíocht ar feadh dhá uair a chloig déag sa ló. Obair chrua is ea an tíos. go mór mór don té nach bhfuil taithí aici ar a bheith ina seasamh. Cén uair a bheidh tú ag fágáil, a Mhailí? Ó, aon lá feasta. Níl le déanamh ach na cáipéisí a shíniú agus beidh sé ina mhargadh. Faoi láimh agus faoi shéala. Agus faoi bhrí na mionn. Agus ní leagfaidh tú súil ar do leanbh go brách arís. Éist do bhéal!
Beidh mise ag fágáil an tseachtain seo chugainn.
Cailleadh do leanbhsa? Ó, bhí an t-ádh ar an bastairdín bocht. Agus ní fheicfidh tú do leanbh go deo arís. Féach, a chailín, bíodh a fhios agat go bhfuil nithe ann nach ndéantar trácht orthu. Cúrsaí cúirtéise agus dea-bhéasa é sin, tá's agat. Cuimhnigh air sin.
Cá rachaidh tú nuair a fhágfaidh tú an áit seo? Beidh post agam i monarcha. Beidh árasán de mo chuid féin agam. Cén tuarastal a thugtar do chailíní sna monarchana? Punt sa ló, ar a laghad.
Sin sé phunt sa tseachtain.
Seacht. Ach ní bheifeá ag obair ar an Domhnach. Dá bheannaithe an lá is ea is beannaithe an gníomh. Óinsín cheart tú. Ach ar a shon sin is uile, táim ceanúil ort. Féadfaidh tú teacht dom fheiceáil nuair a bheidh cead do chos agat ón áit seo. San árasán a bheidh agat? Cad eile?
Agus feicfidh mé an obair a bheidh ar siúl agat. Feicfidh tú cinnte, má théann tú á feiceáil. An siúlfaidh tú isteach i mo pharlús arsa an damhán alla tráth? Tabhair aire duit féin nach mbéarfaidh duán alla mór gránna ort. Mise i mbannaí duit. Go dtabharfaidh mise togha na haire nach mbéarfar aríst ormsa. Ná bíodh aon phioc dá mhearbhall ort. An tae, buíochas le Dia.
Agus mar a bheadh an nimh ar an aithne, seo chugainn Áine an Bhéil Bhinn. Ó, ná habair! Cé hí Áine an Bhéil Bhinn? Oibrí sóisialta a thugann sí uirthi fhéin. Ó! Ise a chuir isteach anseo mé. Conas a fuair sí greim ort? Bhí sí cairdiúil leis an mbean a raibh mé ar aimsir ina teach.
Aire daoibh, tá sí chugainn! Bhuel, is fearr domsa í a sheachaint. Beidh sí i mo dhiaidh má chloiseann sí mé a bheith ag imeacht. Slán.
Slán. Dia anseo isteach. Dia is Muire dhuit, a Iníon Ní Bhreasail.
Ná fanaigí ag caint liomsa. Tá an tae ullamh. Fansa siar nóiméad, a Mháire. Ba mhaith liom labhairt leat. Ní choinneoidh mé thar nóiméad thú. Tá scéal maith agam duit. Tá Bean Uí Chinsealaigh toilteanach glacadh leat arís ina teach. Anois. Anois atá do thrioblóid curtha díot agat. Agus cad mar gheall ar m'iníon? Sin dea-scéal eile atá agam duit. Tá altramaithe faighte agam do do leanbh.
altramaithe, daoine creidiúnacha, macánta, tá buanphost ag an bhfear agus tuarastal aige dá réir. Beidh siad go maith do leanbh. Ní fhaca siad fós í, ach táim deimhnitheach de go mbeidh siad sásta léi. Cailín beag atá uathu, rud is annamh. Garsúin a bhíonn ó na haltramaithe de ghnáth. Cailín beag sláintiúil do leanbh, a deir an dochtúir, a scrúdaigh sé inné í. Ní raibh a fhios agam gur chuige sin an scrúdú! Deir an dochtúir nach bhfuil easpa ná máchail uirthi. Go deimhin féin níl easpa ná máchail uirthi. Ní bheidh le déanamh ach na cáipéisí a shíniú agus ní bheidh a bhac ar na tuismitheoirí í a thabhairt leo. Ní hiad sin na tuismitheoirí. Is mise a máthair. Níl aon tuismitheoir eile aici. Beidh tuismitheoirí aici feasta, daoine creidiúnacha. Agus ní fheicfidh mé go deo aríst í. Beidh tuismitheoirí aici a thabharfaidh grá di. Ní mian liom aon duine do thabhairt grá do mo leanbh ach mé fhéin amháin. Ba mhian liom í a fheiceáil ag fás. Ba mhian liom gúnaí deasa a dhéanamh di. Í a ghléasadh go péacógach.
Ba mhaith leat do leanbh a bheith agat mar bhábóg, tú ag súgradh léi agus á gléasadh. Ach caithfidh tú cuimhneamh ar leas do linbh. Má choinníonn tú féin í, cad a bheidh i ndán di ach í a dhul ar bhealach a haimhleasa? Mar a chuaigh a máthair, is mian leat a rá. Ní hé sin é, ach. Is dóigh nach mbeadh Bean Uí Chinsealaigh sásta an bheirt againn a bheith sa teach aici? Tusa agus.
Ní fhéadfainn é sin a iarraidh uirthi. Tá clann iníon dá cuid féin aici.
An amhlaidh is dóigh léi go ndéanfadh m'iníonsa truailliú ar a cuid san? Ní hé sin é. Ach. ach bímís réadúil i dtaobh na gcúrsaí seo. Ní hamhlaidh a bheifeá ag súil go ligfeadh bean chreidiúnach leanbh tabhartha isteach ina teach i dteannta a clann iníon féin. Nach maith go bhfuil na haltramaithe sásta í a ligean isteach ina dteach. Sin scéal eile. Ní léir domsa sin.
Is mór an chreidiúint duit oiread sin grá a bheith agat do do leanbh, ach caithfidh tú a bheith ciallmhar, réasúnta.
Mura bhfuil mo leanbh maith a dóthain do Bhean Uí Chinsealaigh, níl mise maith a dóthain di. Ní baol go ndéanfainn truailliú uirthi féin ná ar a clann iníon. Ó, bíodh ciall agat, a chailín. Féach, tiocfaidh an dlíodóir. Ní bheidh le déanamh agat ach d'ainm a chur leis na cáipéisí agus ní iarrfar a thuilleadh ort. Beidh cead do chos agat agus neart duit dul in aon áit is mian leat. Gan mo leanbh a fheiceáil go deo arís? Tá tú gan aon réasún. Cuimhnigh ar na tuismitheoirí. Is mise an t-aon tuismitheoir atá. Na haltraithe a mheas mé a rá. Ba mhian leo gur leo féin an leanbh. Bhuel, ní leo.
Ní chuirfidh mise m'ainm le haon cháipéis a bhéarfadh uaim mo leanbh. Cad a dhéanfaidh tú más ea? Gheobhaidh mé obair i monarcha. Beidh árasán de mo chuid féin agam. Is stuacach ceanndána an cailín tú. Níl uait ach do thoil féin a bheith agat, gan cuimhneamh ar leas do linbh. Féach, a Mháire, impím ort cuimhneamh ort féin agus féachaint romhat. Ní haon dóichín do chailín óg leanbh tabhartha a bheith aici. B'fhéidir go gcasfaí fear ort amach anseo a bheadh sásta thú a phósadh. Mura mian leis glacadh le mo leanbh chomh maith liom féin, ní bheidh agam le rá leis ach an t-aon fhocal amháin, tabhair do bhóthar ort!
Gníomh 2, Radharc 1. Tusa bainisteoir na monarchan seo?
Is mé. Fuair an cailín seo, Máire Ní Chathasaigh, post uait? Fuair sí post uaim sa mhonarcha. Cén tuarastal a bhí agat á thabhairt di? Trí phunt sa tseachtain. Trí phunt sa tseachtain, hm. Ní mór é chun bean agus leanbh a chothú. Ó, is mó é ná an gnáthráta pá dá leithéidí Dhá phunt deich an gnáthráta. Níl sin ró-olc don bhean nach mbíonn ag obair ach dhá uair an chloig sa ló, cúig lá sa tseachtain. Sin deich n-uaire an chloig sa tseachtain. Sin sé scilling san uair! Dá mbeadh orainn an ráta pá sin a thabhairt do chailíní a bhíonn ag obair ar feadh ceithre huaire is daichead sa tseachtain, bheadh orainn trí phunt déag agus ceithre scilling sa tseachtain a thabhairt do gach duine acu, rud a chuirfeadh ualach rómhór ar an tionscal.
Ní raibh an cailín seo ag obair ar feadh na gnáth-uaireanta.
Deich n-uaire sa tseachtain na huaireanta a bhí aici. Cén saghas oibre a bhí á dhéanamh aici sa mhonarcha? Bhíodh sí ag glanadh na leithreas. Bhíodh sí ag glanadh na leithreas. Ar thrí phunt sa tseachtain? Á, caithfidh duine éigin iad a ghlanadh. Ní bhíonn le déanamh ach na hurláir a ní gach lá agus na báisíní a shruthlú. Obair dheas bhog. Mura ndéanfaí gach lá é, ba ghairid an mhoill ar chigire na monarchana an dlí a bhagairt orm. Agus rinne tú an cailín seo a fhostú chun an obair sin a dhéanamh dhuit? Is amhlaidh a tháinig sí chugam ag lorg oibre sa mhonarcha. Ní raibh sí oilte ar aon saghas oibre dá leithéid. Dúirt sí liom gur bhaintreach í. agus go raibh páiste óg aici. Yeah, bhí trua agam di. Cailín chomh hóg léi a bheith ina baintreach. An bhean ghlantóireachta a bhí agam tharla í amuigh breoite ag an am agus thug mé an post go sealadach don chailín sin. Bean Uí Laoire mar a thug sí uirthi féin. D'éirigh an bhean eile as an bpost go luath ina dhiaidh sin agus thug mé an buanphost do Bhean Uí Laoire. Agus rinne sí an obair sin duit ar feadh ráithe? Rinne.
Agus rinne sí go sásúil é?
Rinne. Bhí gach aon duine buíoch di. Rinne na hoibrithe bailiúchán i gceann tamaill chun bronntanas a. Agus thug tú féin bronntanas airgid di? Thug mé rud beag éigin di. B'é ba lú ba ghann gann dom é a dhéanamh. Rinne sí a cuid oibre go sásúil. Ní raibh aon locht agat uirthi? Ní raibh.
Mar sin féin, thug tú an bóthar di i Mí na Márta. Go deimhin, níor thug mé. Is amhlaidh gur stad sí de theacht. Stad sí de theacht? Stad.
Bhí orm bean eile a fháil chun an obair a dhéanamh. Obair í sin a gcaitear í a dhéanamh gach lá. Mura ndéanfaí í rachadh na hoibrithe amach ar stailc orm. An ndearna tú aon iarracht ar a fháil amach cén fáth ar stad sí de theacht? Ach rinne. Agus gach aon iarracht, chuir mé an mhátrún chun na háite a ndúirt sí a raibh sí ar lóistín ann. Tá mátrún againn, banaltra oilte, chun féachaint i ndiaidh na gcailíní. Má fhanann duine acu amuigh, téann an mátrún á feiceáil féachaint cén chaoi a bhfuil sí, nó an bhféadfadh sí aon ní a dhéanamh di. Rud inmholta. Is léir go dtugann tú aire mhaith do na hoibrithe atá fostaithe agat. Déanaimid ár ndícheall dóibh. Cad a tharla nuair a chuaigh an Mátrún chun na háite a raibh an priosúnach ar lóistín ann? Ní raibh a leithéid de theach ann. Cad is mian leat a rá, ní raibh a leithéid de theach ann? Conas a d'fhéadfadh sé bheith ann? Nach bhfuil fhios ag an saol gur thit an teach anuas i mí na Márta? Nár léigh tú an cuntas a bhí ar na páipéir air?
Gníomh 2, Radharc 2.
Páipéir an tráthnóna! Tithe ag titim i mBaile Átha Cliath. Páipéar an tráthnóna. Páipéar. Páipéar an tráthnóna. Bhí seomra ligthe agat ar cíos leis an gcailín seo?
Bhí, le Bean Uí Laoire, mar a thugadh sí uirthi féin. Lig sí uirthi gur bhaintreach í. Ach, bhuel, bhí a fhios agamsa nárbh ea. Cárbh fhios duit nár bhaintreach í? Aithníonn bean phósta bean phósta eile, Ar nós na gciaróg, dúirt sí liom gur bhaintreach í, go raibh a fear céile tar éis bháis, ach bhí a fhios agam go maith gur chailín singil a bhí inti agus gur leanbh tabhartha an leanbh. Thugtá aire don leanbh fad a bhíodh an mháthair amuigh ag obair. thugainn. Leanbh maith ciúin a bhí inti. Bhíodh sí ina codladh an chuid is mó den am. Thug an mháthair airgead breise dhuit toisc tú a bheith ag tabhairt aire don leanbh. Thugadh sí cúig scilling bhreise sa tseachtain dom. Agus cén cíos a bhí ar an seomra a bhí aici uait? Cúig scilling déag sa tseachtain.
Sin punt sa tseachtain ar fad. Sea. D'fhágfadh sin dhá phunt aici chun í féin agus an leanbh a chothú. Cá bhfios domsa san? Má ba bhaintreach í, bhí pinsean na mbaintreach aici. Ach ní raibh aon phinsean aici. Níl a fhios agamsa an raibh nó nach raibh. Caithfidh mise maireachtáil chomh maith le duine eile. Tá seisear clainne orm agus m'fhear céile as obair le bliain. Inis dúinn cad a tharla i Mí na Márta.
Mí na Márta? Éist leis! Cad a tharla i Mí na Márta? A Bhean Uí Mhaoláin, cad a tharla i Mí na Márta? A Shíle, a Bhríd, cad a tharla i Mí na Márta? Bhuel, cad a tharla i Mí na Márta? Thit an teach anuas orainn i mí na Márta.
Inis dom, cad a tharla? Bhí mise sa chistin. Bhí an dinnéar á chur i gcóir agam agus gan suim agam in aon ní eile. Ach leis sin, chonaic mé mar a bheadh péist ag snámhaíl feadh an bhalla. Chrom bloghanna den tsíleáil ar thitim anuas agus bhí a fhios agam gurbh amhlaidh a bhí an teach ag titim anuas orainn. Níor dhein mé ach breith ar na leanaí i mo bhaclainn agus rith amach sa tsráid leo. Is ar éigin a bhíomar amuigh nuair a thit an teach anuas in aon mheall amháin. Cuir fios ar na Gardaí! Cuir fios ar an mBriogáid Dóiteáin! Céard a tharla? Thit an teach anuas! Mo leanbh! Pádraigín! Cá'il mo leanbh? An leanbh! Rinne mé dearúd glan ar an leanbh. Tá sí istigh sa teach go fóill. Mo leanbh! Mo leanbh! Ná téigh isteach ansin, a bhean, tá sé contúirteach. In ainm an Athar, cad a tharla anseo? Tá an teach tar éis titim anuas. Thit sé anuas ar a raibh ann. Ar gortaíodh aon duine? Níor gortaíodh, buíochas mór le Dia na Glóire. Agus cá bhfuil na daoine a bhí ina gcónaí ann? Tá bheith istigh faighte acu i gceann de na tithe ar bharr na sráide. Agus cé hí sin? Bean a bhí ar lóistín sa teach. Tá leanbh óg aici. Cé hí féin? Bean Uí Laoire.
Más fíor bréag.
Bean Uí Laoire a thugann sí uirthi féin. Agus ní thug aon duine bheith istigh di. Níl aon aithne againn uirthi. Is stróinséar anseo í. Bean í nár dhein cairdeas le haon duine againn. Bean neamhchairdiúil í. Bean neamh-mhuinteartha.
Í mór inti féin.
Rómhór dá bróga. Agus gan aici ach leanbh tabhartha. Is náireach an scéal í bheith suite ansiúd ar thaobh na sráide. An amhlaidh nach mian le haon duine agaibh bheith istigh a thabhairt di? Don ospidéal ba chóir di dul leis an leanbh. An t-ospidéal an áit cheart dóibh. B'fhéidir gurb amhlaidh a gheobhadh an leanbh bás agus go mbeadh na Gardaí an doras isteach chugainn. an t-ospidéal an áit cheart dóibh. An bhfuil siad gortaithe?
Cá bhfios dúinn iad a bheith gortaithe nó gan a bheith? an t-ospidéal an áit cheart dóibh. Ach cé ar gortaíodh Críost cad é seo? Tusa! Thar a bhfaca mé riamh. Cén fáth a bhfuil tú suite ansin ar nós dealbh cloiche? Cad a bhain duit? Ar gortaíodh tú? Ar gortaíodh an leanbh? Shábháil an bíoma an leanbh. Thit an bíoma trasna ar an gcúinne den seomra ina raibh an pram agus shábháil sé an leanbh. Cén fáth nach bhfuair tú áit duit féin? Níl fhios agam. Ní fhéadaim. Agus na mná sin ag faire ort agus gan barr méar a ardú ag aon duine chun fóirithint ort. Tá an seana-mhótar timpeall an chúinne agamsa. Tabharfaidh mé tú aon áit is mian leat. Tusa anseo mar a bheadh drochphingin ann. Ní haon ionadh go bhfuil na tithe ag titim anuas ar na daoine. In ainm Dé, cad a tharla anseo? Nach n-aithníonn tú í seo?
Máire Ní Bhriain! Nach bhfeiceann tú go bhfuil sí ansin agus gan dídean aici di féin ná dá leanbh? Tá an seanamhótar agamsa timpeall an chúinne. Tugaimis í chun mo thíse. Ní fada uainn é. Tógfaidh mise an leanbh uaithi. Ní mian léi scaradh leis an leanbh. Féach, a chroí, ní baol duit feasta, is sinne do chairde. Nach cuimhin leat Seáinín an Mhótair agus Mailí? Tá an carr ag Seáinín timpeall an chúinne agus tabharfaidh sé an bheirt agaibh chun mo thíse Seo leat anois. Cad déarfadh an mátrún dá bhfeicfeadh sí anois mé? Gníomh 2, Radharc 3. Is tusa Mailí. Is mé.
Thug tú an cailín seo go dtí do theach féin. Bhí siad siúd, mná creidiúnacha na comharsanachta, ina seasamh ina ndóirse ag faire uirthi, agus gan barr méire á ardú ag aon duine acu chun cabhrú léi. Taispeánfaidh mise do na stiúsaithe sin nach bhfuil tú gan chairde, arsa mise, agus thug mé í féin agus an leanbh abhaile liom.
Agus an miste a fhiafraí cén saghas tí atá agat? Pé saghas é, níl sé ag titim anuas ar mhná ná ar pháistí. Ná ní teach doicheallach é, mar ab ionann is a lán eile.
D'fhan sí sa teach sin go ceann tamaill. Bhí seomra falamh ann a bhí oiriúnach di féin agus don leanbh. An raibh airgead aici? Conas a bheadh airgead aici? Nár chaill sí a raibh sa saol aici nuair a thit an teach anuas uirthi? Ní mór a bhí aici le cailleadh. Ach chaill sí éadaí an linbh agus a cuid éadaí féin. Chaill sí a raibh sa saol aici. Mar sin féin, ní dheachaigh sí ar ais ag obair sa mhonarcha. Bhí sí mar a bheadh bean bhuile go ceann tamaill. Ní cheadódh sí an leanbh as a radharc agus ní fhágfadh sí an teach gan an leanbh a thabhairt léi. Bhí mar a bheadh eagla uirthi go dtarlódh tubaiste éigin di dá mbogfadh sí a súile di. Agus an dóigh leat go raibh an teach sin agat oiriúnach do chailín dá leithéid agus do leanbh neamhurchóideach? Bhuel, don deabhal leis an mbeirt agaibh!
Gníomh 2, Radharc 4. Ah, croith suas tú féin! Ní hé deireadh an domhain é. Faigh rud éigin le déanamh duit féin. Ná bí suite ansin i gcónaí ag déanamh trua duit féin. Más ag clamhsán atá tú, imeoidh mé as seo. Imeoidh mé láithreach, mé féin agus an leanbh. Anois, anois, ná bí ag ceapadh gur mór liom an méidín suarach atá agam a thabhairt duit, ach caithfidh tú féachaint romhat. Athair an linbh, ba chóir go gcabhródh sé libh. B'fhearr liom bás don ghorta. Ah, tá go maith, tá go maith. Ní luafaidh mé a thuilleadh é. An rachfá ar ais chun na monarchan?
Bheadh eagla orm. Cén eagla a bheadh ort? Eagla go dtarlódh aon ní do Phádraigín fad a bheinn amuigh uaithi. Ní féidir leat súil a choinneáil uirthi i gcónaí.
Ba mhian liom, go dtí go mbeidh sí níos crua, beagáinín beag níos crua. Féach, ó nach mian leat dul amach ag obair, cad déarfá leis seo? Bheadh bean an tí toilteanach seomra a thabhairt duit saor ó chíos ach an teach a choinneáil glan di. Agus déarfainn go mbeadh na lóistéirí toilteanach cúpla scilling an duine a thabhairt duit in aghaidh na seachtaine ach an ghlantóireacht a dhéanamh dóibh. Sa tslí sin, d'fhéadfá maireachtáil gan dul lasmuigh den teach. Bheadh sin go hiontach! Is aingeal thú, a Mhailí! Aingeal dubh mé, go bhfóire Dia orm, Tá sé socair mar sin. Agus cá bhfios, agus a mbíonn d'fhir bhreátha ag teacht chun na háite seo ná go bhfaighfeá fear acu a phósfadh thú. Ná habair é sin! Tá go maith, tá go maith. Ní luafaidh mé a thuilleadh é. Ach an té a mhairfidh, feicfidh sé. Gníomh 2, Radharc 5,
Colm Ó Sé Colm Ó Sé.
An tusa Colm Ó Sé? Is mé. Máistir scoile?
Sea.
An cuimhin leat oíche an rince, gur chuir tú duine éigin in aithne do Mháire Uí Chathasaigh? Ná cuirtear an milleán ormsa. Ní dhearna mise ach iad a chur in aithne dá chéile, oíche úd an rince. Cailín deas neamhurchóideach a bhí inti. Ní fhaca mé go ceann i bhfad ina dhiaidh sin í. Le thaisme a casadh ar a chéile sinn sa chathair. D'aithin mé láithreach í, cé nach bhfaca mé ach an t-aon uair amháin roimhe sin í. 'Hé! Tá aithne agam ortsa! Tusa Máire Ní Chathasaigh! 'A Mháire? Nach cuimhin leat sinn a bheith ag rince le chéile sa teach scoile oíche na Bhealtaine anuraidh?
Tusa Colm Ó Sé? Is minic mé ag cuimhneamh ar an oíche sin agus an t-amhrán a chan tú, Siúil, siúil, siúil a ghrá. Ach tar isteach sa caife seo agus ólfaimid cupán caife nó rud eicínt.
Gníomh 2, Radharc 6. Cad a bheidh agat? Cupán caife, sin a bhfuil uaim. Dhá chupán caife. An fada duit sa chathair? Táim anseo le bliain, geall leis. Bhí mé ag cur do thuairisce nuair a bhí mé sa tsean-áit um Nollaig, ach ní raibh d'eolas ag na comharsain ort ach tú a bheith imithe. Cheap mé gurb amhlaidh a bhí tú sna mná rialta. Chonaic mé do dhriotháir, an driotháir atá ag dul le sagartóireacht. Ó, Seán! Tagann an t-éadach dubh go breá dó. Is clos dom go bhfuil an driotháir eile ag cuimhneamh ar phósadh. Bhuel, níor chuala mé. Níor inis sé dom é ina litir. Cé hí an cailín? Duine de na Búrcaigh. Ach ní hé sin é ach é seo. Táim anseo le tamall anuas.

An amhlaidh atá tú ag cuimhneamh fós ar dhul sna mná rialta? Ó, ní raibh ansin ach brionglóid. Brionglóid nár fíoradh. Tá buachaill agat sa chathair seo, ní foláir. Níl. Is deacair a chreidiúint nach mbeadh buachaill ag cailín chomh mealltach leat. Bhí an-tógtha leat an oíche úd a chuir mé Pádraig Mac Cárthaigh in aithne duit. Conas?
Conas tá Páraic? Ó,
tá Páraic lán de cheol mar a bhíonn i gcónaí. An bhfuil aon fheabhas ar a bhean?
Tá feabhas uirthi. An t-aon fheabhas amháin a d'fhéadfadh a dhul uirthi, an bhean bhocht. Tá sí marbh.
Cathain?
Cathain a fuair sí bás? Fan go bhfeicfidh mé. Suas le bliain ó shin, sea. Fuair sí bás i Meán Fómhair seo caite. Cathain a d'imigh tusa?
Lúnasa. Tamall gearr ina dhiaidh sin a fuair sí bás. Más ea. Is aisteach liom nach bhfuil an scéal cloiste agat. Is ea, cailleadh í i Meán Fómhair seo caite. Tá Pádraig ina bhaintreach le bliain. Tóir ar na cailíní arís aige. Tá mé ag ceapadh go bhfuil an-tóir ag an máistreás óg air. Gabh mo leithscéal, caithfidh mé imeacht anois. Ach, a Mháire!
Níor bhlais tú do chaife? Tá obair le déanamh agam.
Go raibh maith agat. Slán agat. Ó, a Phádraig, a chroí liom, cad a déarfaidh mé leat? A bhfuil i mo chroí duit ní féidir é a chur ar pháipéar. Dúirt tú liom gan scríobh chugat, gan d'ainm a lua. Is mise do bhean agus caithfidh mé rud a dhéanamh ort. Ní scríobhfaidh mé chugat, a Phádraig, mar go bhfuil a fhios agam go dtiocfaidh tú chugam. Tiocfaidh tú chugam aon lá feasta. Tá tú saor anois. Tiocfaidh tú lá éigin, uair éigin. Tá a fhios agam go dtiocfaidh tú, go luath.
Ná téir suas an staighre sin. Is fuath liom staighrí.
A Mháire, casadh beirt orm sa tsráid agus thug mé liom abhaile iad. B'fhéidir go ndéanfá caint le duine acu go fóill. Fear breá galánta é, máistir scoile. Ó, bígí istigh, a bhuachaillí. Cé thusa? Hey! Tá aithne agam ortsa! Tusa Máire Ní Chathasaigh? A Phádraig, bhí a fhios agam go dtiocfá, bhí a fhios agam. Ó, a Phádraig, bhuel, nach bhfuil tú chun rud ar bith a rá liom? Cad, cad a bheadh le rá agam? Ach, ach an méid ar ghabh mé tríd ó shin? Thit an teach anuas orm féin agus ar Phádraicín. Pádraicín?
Ní fhéadfainn gan Pádraicín a bhaisteadh uirthi, ar m'inín agus d'inínse.
M'iníonsa? A Chríost, m'iníonsa? Sí an leanbh is gile agus is gleoite dá bhfaca tú riamh í. Is dealrach leat í. Fan, fan, a Phádraig, dúiseoidh mé í. Ní dhéanfaidh sí gol. Is annamh a dhéanann sí gol. Ná déan, ná déan. Ní mian liom í a fheiceáil. Ach is leatsa í. D'iníon. Chuir tú fáinne ar mo mhéar. Leis an bhfáinne seo déanaim thú a phósadh. Táim pósta. Phós mé leathbhliain ó shin. Phós mé athuair.
Phós tú bean eile? An mháistreás scoile? An mháistreás óg? Sea. Ní do mo lorgsa a tháinig tú anseo. Is amhlaidh a tháinig tú le Mailí go teach an mhíchliú agus tú ar do laethanta saoire sa chathair. Ó, bhí ort í siúd a phósadh. Mheall tú í mar a mheall tú mise. Agus bhí ort í a phósadh. Ní fíor é sin. Ní fearr í ná mise. Is beag is ionann sibh, a striapach! Hé, a Phádraig Mac Cárthaigh. Cá bhfuil Pádraig Mac Cárthaigh? Seo, a chailíní. Ólaimis sláinte Phádraig Mhic Chárthaigh. Fear fearúil. Fear fuinniúil groí. Bean á cur agus bean á pósadh in aon bhliain amháin aige. Seo sláinte Phádraig Mhic Chárthaigh. Chuir sé bean agus phós sé bean. Seo libh! Ólaimis sláinte gach aon óinsín tuaithe ar leor focal bog bladrach chun í a mhealladh. Mise, mise! Ah, níl tusa ag ól. Seo, seo, ól braon de sin. Hé, tusa atá ann. Máire Ní Chathasaigh. A Phádraig, Máire Ní Chathasaigh, féach!
Téanam ort as seo! Hé, hé, cá rachaidh sibh? Fanaigí! Fanaigí!

Gníomh 2, Radharc 7.
Fuair mé boladh an gháis i mo sheomra féin in airde staighre. Síos liom. Bhí cúisíní sáite faoin dhoras aici agus píosa ceirte sáite isteach i bpoll na heochrach. D'oscail mé an doras. Ba dhóbair go leagfaí mé le neart an gháis ar fud na háite. D'fháisc mé ciarsúr fliuch thar mo bhéal agus isteach liom. Bhí mé ródhéanach. Bhí ceann an linbh san oigheann aici agus an gás ag éalú ina lán-neart. Mharaigh sí an leanbh, an leanbh a raibh oiread sin ceana aici uirthi. Mharaigh sí an oíche léanmhar sin í. Bhí cosa an linbh fáiscthe lena hucht aici agus an bheirt acu fuar marbh romham. Ní cheadódh sí an leanbh a dhul uaithi i ndorchacht na síoraíochta gan í féin a dhul in éindí léi.
Mharaigh mé mo leanbh de bhrí gur cailín í. Fásann gach cailín suas ina bean. Ach tá m'iníon saor. Tá sí saor. Ní bheidh sí ina hóinsín bhog ghéilliúil ag aon fhear. Tá sí saor. Tá sí saor. Tá sí saor.
Gníomh 2, Radharc 8,
An coiste cróinéara a d'iniúch an scéal. Is í breith a thug siad ná dúnmharú agus féinmharú. Ní raibh ag an gcróinéir, ná ag an gcoiste, ach an fhianaise a tugadh os a gcomhair. Ach sibhse, a bhfuil na cúrsaí ar fad ar eolas agaibh! Cé is dóigh libhse is ceart a chiontú? Ná bítear ag féachaint ormsa. Ní ormsa is cóir an milleán a chur. Thóg mise í go creidiúnach agus go críostúil. Cad eile a d'fhéadfainn a dhéanamh di? Náirigh sí sinn. Bhí orm éirí as an tsagartóireacht. Ní fhéadfainn aghaidh a thabhairt ar mo chomrádaithe sa choláiste.
Bhris Beití an cleamhnas a rinneadh dúinn. Níor fhéad sí an phoiblíocht a sheasamh.
Chuir mise ag glanadh na leithreas í. Nó caithfidh duine éigin iad a ghlanadh. Ní fhéadfainn í a choinneáil sa teach. Cad a déarfadh na comharsana?
Rinne mise mo dhícheall di, ach bhí sí stuacach ceanndána. Ní scarfadh sí leis an leanbh. Bhris sí na rialacha. An té a bhriseann rialacha an chluiche, cailltear ann é.
Nach uaigneach an tsochraid a bhí aici, an bheirt acu in aon chónra. Ba bhrónach an radharc é. Go bhfóire Dia ar an gcréatúr. Trócaire go raibh ar a hanam. Cailín dílis a bhí inti. Níor inis sí riamh ainm an fhir a bhréag í. Thug sí an rún sin isteach san uaigh léi. Pé hé féin, ba chóir go mbeadh aithreachas air. Go ndéana Dia trócaire ar a hanam agus ar anam gach peacaí eile mar í.